wawazifumu wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata ameneyu mnyamata amene mukumuona pa screen mkulu ameneyu anapangidwa kidnap komanso amafuna kuphedwa ndi zigawenga zochokera dziko la south africa umu ndi mmene zinalili mkulu ameneyu anapita ku taveni pamodzi ndi azinzake kokamwa mowa ndi akumwa mowa uja atamaliza kumwa mowa uja iye uja anasiya azinzake mu taveni muja anawatsanzika kuti ndikupita ku nyumba atatuluka mu taveni muja Galimoto yosadziwika kumene inachokera inam'fikira iyeyo, ndipo anthu a m'galimoto aja amamuuza iyeyo kuti, Bwera tikupatse lift, koma iyeyo anakana. Anam'kakamiza, amakanabe. Kenako anthu okwana four anachoka m'galimoto muja n'kudzam'tenga mkuluyu by force kum'kokera m'galimoto. Kenako aliyamba liwiro. Ndiye kumene anapita naye mkuluyu ndi kunyumba kwa ma guys aja kumene amakhala, kumene amapangira operate ma business awo. Atafika kunyumba kuja anamuuza mkuluyu kuti tsegula phone yako tifuna tione account balance yako. Atatsegula account balance yake inali yokwana 30 pin, 30,000 rands, ndalama yochuluka kwambiri. Ndiye kunapezeka zakuti anamuuza apange transfer koma sakanatha kupanga transfer ndalama zonsezi pakamodzi. fwa njira imene amagwiritsa ntchito ndi cash send kuopa kuti akapanga bank to bank ma details awo angathe kupanga reflect angathe kukapeza mosavuta ndi amagwiritsa ntchito cash send nde atapanga zimene zijazo anatumiza 5 pin cash send chifukwa chokuti daily limit yake inali yokwana 5k sakanatha kutumiza ndalama yochuluka kuposa pamenepo ndi anatumiza 5 pin koma anthu aja sanamusiyebe Chifukwa amafuna ndalama zonse zimene zinali mu account ndi anamusunga mkuluyu kokwana masiku 6 imene ili week ali kumalo kuja koma mu nthawi imene amakhala kumalo kuja mkuluyu anthu enanso amabwera ogwidwa chimodzimodzi mmene anagwidwira iyeyo kumenekonso anapezanso anthu ena kale amene anagwidwa ndipo akupangidwa zimenezozo nde yangokhala ngati ndi business Ndi akuluakulu chonde kumakhala osamala. Munthu wachilendo akakupangani approach, chonde thawani. Kaya galimoto inayake yakuimirani afuna akufunseni china chake, thawani chonde akuluakulu. Chifukwa choti anthu amenewa amagwiritsa njira zosiyanasiyana. Pena amabwera ndi anyamata a nyaupe. Nde mnyamata wa nyaupe uja amadzakupanga approach ngati akupempha china chake. Cholinga afuna angokupusitsa iweyo ukhale nchidwi ndi munthu uja kenako kumbuyoku iwowo akubwera kudzakugwira. ndi zimene amapanga pena amabwera ndi atsikana atsikana azikufunsani chifukwa akudziwa zoti anthu ambiri mumakonda atsikana azikufunsani ndimafuna ndipite kwakuti ndingayende bwanji ndimafuna shop yakuti iwe uli busy ndi mtsikana uja kumbuyoku iwo akubwera kukugwira kumapita nawo izi ndi zimene amapanga pena amabwera ndi azigogo nde chonde akuluakulu kumakhala osamala ndimakamba nthawi zonse kunena kuti ngati ku Joni mufuna kukhala mwamtendere choyamba choyamba umaganiza ngati gangster gangster samakhala pamalo kwa nthawi yayitali sizimatheka gangster sangakupase nthawi yake pokhapokha nkhani yake ikhale ya ndrama koma zomafunsa address ndipita kwakuti ndingayende bwanji samapanga gangster samakhala chidwi ndi azikazi chifukwa amadziwa zokuti azikazi ndi ma weakness anthu ambirimbiri ndi anthu ena ake mumaona mgogo akudusa akufunsa na address inu mumamvera chisoni amene ndi mgogo mwakuti mwakuti ndimuthandize akuluakulu ndi mistake osazathandiza munthu ngakhale akukupempha ndrama ndigayireko ten rand osazayerekeza osazayerekeza ngati mufuna kuthandiza munthu pitani ku orphanage mukapeza ana amasiye kathandizeni amenewo amene ndi amene afuna thandizo koma munthu mu street nyaupe ndigayireko ten rand inu mukumpasa ndigayire 20 rand inu mukumpasa akuluakulu tsiku limodzi tsiku limodzi muzaona nazo zakuda nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyi nde osaiwala akuluakulu kupanga subscribe kuti nkhani ngati zimenezi zizikupezani mosavuta